Dia dhaoibh, seo Brian arís ag léamh na nuachta as Meiriceá. Tá sé an ceathrú lá Mí Mheithimh dhá mhíle is a cúig déag. Tá sé tamaillín bheag ó labhair mé libh cheana, agus tá súil agam ná dtógfaidh sibh orm é nach raibh mé ag labhairt. Gnóthaí eile, níl mé ag déanamh seo go gairmiúil. Lá smúitiúil go maith atá againn anseo i Nua Gheirsí, cé nach bhfuil sé ag cur báistí go fóill. Go deimhin tá duifean sa spéir, ach Cuirfidh mé suas le duifean, níl sé ró-fhuar agus níl sé chomh te agus a bhí sé sé lá ó shin nó mar sin nuair nach raibh muid in ann ach suí timpeall inár mbrístín ag clamhsán. Nuacht pearsanta, Tá mé ciorraithe. Ciorraíodh mé. Cheannaigh mé slisneoir nua chun na torthaí agus na glasraí a shlisniú agus faraor an t-aon rud a shlisnigh mé ná m'ordóg. Agus fágann sin nach féidir liom dul ag snámh agus nach féidir liom eitpheil a imirt. Ar a laghad mar sin tá sibhse ag fáil níos mó ama Tá níos mó ama saor agam le bheith ag léamh na nuachta. Tá mé ag léamh as ceannlínte an lae inné, Dé Céadaoin, mar níor léigh mé an nuachtán, nuachtán an lae inné go dtí cúpla nóiméad ó shin agus tá mé ag iarraidh caint faoi. Scéal uimhir a haon agus pictiúr breá lena ais, Sepp Blatter, go bhfóire Dia orainn Sepp Blatter. Tá an t-ainm sin cloiste agam leis an iomarca ama, ar feadh an iomarca ama agus tá mé tinn tuirseach den ainm. Ní féidir liom é a rá go hoifigiúil, ach braithimse go bhfuil Blatter chomh lofa leis na gníomhaithe eile in FIFA. Go deimhin, tá mé den tuairim go bhfuil FIFA ó bhun go barr lofa. Déarfainn go bhfuil cúisitheoirí feidearálacha na Stát Aontaithe den tuairim sin freisin. Is léir, mar shampla, cé gur atoghadh é trí nó ceithre lá ó shin go bhfuil Sepp Blatter ag fulaingt faoin bhrú agus é trí lá isteach ina théarma nua, tá sé tar éis fógairt os comhair chruinniú nach mór folamh in Zürich, san Eilvéis go mbeidh sé ag éirí as. Agus déarfainn gur cuireadh brú air éirí as agus is go maith ag lucht FIFA go an dlí, go gcuirfear an dlí air sar i bhfad.

Cuirfear tréanbhagairt orthu siúd muna ndéanfaidh siad comhoibriú agus is cosúil gur thosaigh an dream seo ag déanamh roinnt den dream seo ag déanamh comhoibrithe cheana féin agus má thosaigh, tosóidh na domanónna ag titim. An straitéis ar ndóigh! ná séard atá sa straitéis seo ar ndóigh ná go dtosóidh an díotáil go híseal agus de réir mar a bhaileofar níos mó eolais faoi na gníomhaithe sinsearacha, leanfar leis an díotáil agus is é Sepp Blatter an sprioc, níl aon dabht faoi sin agus sin an fáth go bhfuil sé ag éirí as. Idir an dá linn, is léir freisin gur go bhfuiltear ag breathnú ar réimeas an Uasail Blatter mar teip iomlán. D'éirigh thar cíonn le FIFA, ach d'éirigh thar cíonn leo mar d'oscail siad na doirse do chúbláil agus breabaireacht den den saghas is measa. Idir an dá linn, tá. tionchar ag gach maifia, ón Iodáil go dtí an tSeapáin, ar chluichí sacair agus comórtais sacair fud fad an domhain agus ní chuireann seo le íomhá an spóirt in aon chor. So sin FIFA. Níl fhios agam an bhfuil aon rud eile le rá agam faoi sin. Scéal suimiúil domsa.

D'fhreagair mise fógra de chuid Herbalife agus mé i ndeireadh na feide i Londain cúig bliana is fiche ó shin. agus mé den tuairim b'fhéidir go bhféadfainn airgead a bhailiú. Ach ní raibh sa bhfógra ach bréag, ní raibh tuarastal ar bith i gceist. Dóibh siúd a thóg, a ghlac leis an tairiscint, b'éigean dóibh airgead a íoc amach ar dtús chun an an táirge a cheannach sula bhféadfadh siad é a dhíol ar aghaidh, sé sin píosa caca, píosa, ba fhógra mímhacánta é. ó thús deiridh. Níor lean mé ar aghaidh leis an scéal, ach labhair mé le lucht Herbalife ar feadh tamaillín. Baineann an scéal seo, ámh, le duine darb ainm William A. Ackman. Is

líomhaintí i leith Herbalife, líomhaintí tromchúiseacha go leor ag tabhairt scéim pirimid orthu agus á gcur i gcomórtas le, leis an Mafia agus le Naitsithe. Aontaím leis, dála an scéil. Agus dá n-éireodh leis na líomhaintí seo agus dá dtarraingeodh sé aird cúisitheoirí feidearálacha ar an gcomhlacht ionas go dtitfeadh price stoc Herbalife, ba amhantar é don chiste chúdaí seo atá aige. Céard is ainm don chiste? Bhí sé ann, Pershing Square Capital Management. Ní maith liom an t-ainm sin. Tá sé sách ainm é

troid ar ais, tá siad tar éis cosantóirí a earcú agus bhuail siad le gníomhairí de chuid an FBI agus an Securities and Exchange Commission agus daoine eile nach iad ón rialtas feidearálach faoi chúig le bliain anuas. Agus mar sin, is cosúil go bhfuil cogadh ciúin faoi thalamh, más féidir liom sin a rá, ar siúl idir an tUasal Ackman agus Herbalife le déanaí.

Tá sé seo tar éis scaoll ceart a chur ar Herbalife, mar a thuigfeadh tú, mar a thuigfí, mar má tá siad tar éis cosantóirí, dúirt mise cúisitheoir, sílim, dúirt mé cúisitheoir, ach cosantóirí coiriúlachta a. earcú. Tá siad tar éis cosantóirí mar seo a earcú, is cosúil go bhfuil siad ag súil le líomhaintí tromchúiseacha coiriúlachta a bheith curtha

a ionramháil síos, déarfainn go bhfuil an ceart acu, ach arís dá mbeinn orm taobh a thógáil, agus déarfainn nach bhfuil mórán maitheas i gceachtar taobh anseo, thógfainn taobh Ackman, mar feicim chomh rúnda agus atá Herbalife ag gníomhú. Tá rotha taobh istigh de rotha taobh istigh de rotha, agus ní.

Glacann siad leis, admhaíonn siad, go raibh an iomarca faire ar siúl ag an rialtas ach tá siad ag iarraidh a thabhairt le fios gurb iad lucht na craiceáilteachta, Rand Paul agus a chairde, faoi deara deireadh a chur leis na forálachaí seo, ach tá roinnt daoine sa rialtas, sílim, agus iad breá sásta go bhfuil deireadh á chur leis na forálacha. Cibé, an t-aon chaillteoir sa scéal seo ná Rand Paul, Ceann Chomhairle an, ní Rand Paul, Mitch McConnell, gabh mo leithscéal, Ceann Chomhairle an tSeanaid. Sheas seisean go láidir in aghaidh deireadh a chur leis na forálachaí seo agus sheas Rand Paul, atá sa pháirtí céanna, ina aghaidh. Agus d'éirigh leis an méid, d'éirigh le Rand Paul an méid sin seanadóirí Poblachtánacha a tharraingt chun a bhrataí nach raibh Mitch McConnell in ann na forálacha a choinneáil agus ritheadh reachtaíocht nua a chuireann deireadh leis an mbailiú metadata seo a bhí ar siúl ag an NSA i dtaobh ghlaochanna teileafóin. Tá go leor eile a d'fhéadfainn a thabhairt daoibh, ach faraor, sin an méid. Tá obair eile le déanamh agam, caithfidh mé dul ar an mbóthar suas go dtí an ollscoil inniu. Mar sin, sin deireadh leis an nuacht an lá inniu. Bíodh lá maith agaibh agus guím rath Dé oraibh go dtí go bhfeicim ar ball arís sibh. Go ngnóthaí Dia sibh.